Bwana vp zanazana ali ndimaoneranso ka video kena a president athu munthu oti anali mbusa reverendi reverendi Chakwera ndikumalankhula bwana vp namva chisoni Akuti muuzane kumeneko amalawi inu sinathane nanu mundimva kuwawa mpaka 2030. Dpp oye! Bwana president amene amalawi anamusankha poona kuti ndi m'busa sazapanga chipongwe lero akuwauza amalawi akuti amumva kuwawa ndimafuna pamene mwakhalapo aliyense angoganizira mutumo kuti kodi mmene tayendera 5 years ya Chakwera titampasaso 5 years ina tikhala bwanji? Dpp woye! Bwana, ndizomvesa chisoni koma ndimafuna ndiwauze achakwera Kuti a Chakwera sitimva kuwawa tazolowera koma kuyambira pa 16 seputembala inuyo achimwendo akunkuyu nonse chimimba kamajekete mutimva amalawi kuwawa dpp woye Bwana, cholanda sichikhalisa, cholanda chikubwerera, chikubwerera kwawo. Amalawi tazunzika. M'Malawi muno tili ndi mafakitole atatu akuluakulu opanga shuga, atatu, Illovo ku Nchalo, Illovo Dwangwa, Salima, Salima Sugar ku Salima. Angati? Koma shuga amene tikuvutika nayeyi, bwana VP, ndikuwuzeni abale anga, shuga amene timadyesedwa ku Malawi kuno, amene tikuvutika naye kuti timpezeyi, si first, si first qualityso iyayi first quality yonse ikupita kunja ife zosalirazo kuti tizipeze ndiye kuti tikagone panja pa shopu sizinachitikepo m'malawi muno bwana shuga woti tikulima tokha kumafika 6000 kwacha wani kilo bwana ine Zimene alankhula women director Madam Navicha kuti apm akuphika ndi zoona. Nasuzumiramo pang'ono, muli zinthu zokuti kuyambira pa 16 September, mukonzekere kuti amalawi tikuthamanga kwambiri kukonza dziko lathu dpp woye number one bwana akuti akufuna programu ya aip tithese tikonze bwinobwino programu ija kuti imuchite benefit m'malawi wina aliyense mmene inayendesedwera nthawi ya malemu bingu dpp woye bwana anthu akumafunsa kuti kodi mwatikonzera chani mukatenga bomayi aip tithesa tiyikonza wina aliyense azikolola komanso bwana akuti Kunkhokwe kwathu kuzikhala kozaza nthawi zonse. Dpp woye! Kunkhokwe sikopangira makadi a registration bureau iyayi. Kunkhokwe tisungeko chani? Amalawi akavutika azitani? Dpp woye! Bwana akutinso Alimi ang'onoang'ono mukonzekere izi akupanga a neef ndi pamene akubera chakwera ndi anthu ake ku neef zimene zija tithesa tikufuna tisegule farmers bank farmers chani alimi ang'onoang'ono konzekani. Konzekani, banki yanu ikubwera kumene muzikatengako zida zoti mugwiritse ntchito. Tikufuna ngati boma la dpp chaka choyamba tithane ndi njala mdziko muno. Dpp oye! Komanso ku agriculture konko bwana, Kuli ma institution ambirimbiri opanda ntchito amene akungoberako Chakwera ndi azibale ake. Ma institution amene sakugwira ntchito tikuchotsa, tikuthetsa, unduna uzigwira ntchito. Dpp woyee! Bwana nasuzumiranso ku nkhani za maphunziro. Ndaona bwana ayamba kale kukonza. Mukumbukira bwana VP, Professor anakatitengera ma school 250 ku America ma secondary school. Koma titatuluka m'boma azungu aja ananena kuti ayi Masukulu awa atidikira. I think ankalota kuti apm akubweraso. Dpp woyee! Tikonzekere constituency ina iliyonse kulandira ma secondary school apamwamba ochokera ku America amene apm anatipezera kale. Bwana, sitikungokamba ma secondary school okha iyayi, komanso ma primary school amangidwe anyuwani. Sitingakhale ndi tsogolo labwino Ngati ana athu sitiaphunzisa bwino dpp woyee bwana ndaonamonso mmenemo bwana akuti pachikangawa paja pachikangawa paja bwana tikamangepo tawa komanso tikaikepo freedom park dpp woyee komanso sanaimirepo kapo bwana Akuti tikangolowa pa 16 choyambirira china kafukufuku wa ndege uja abwererezenso. Dpp woyee zikubwera zimenezo bwana. Dpp woyee bwana, kuli nduna ina Ndizipitiriza? Ndipitirize? Muziwe kuti nduna zonsezi zikubazi zikutumwa ndi Chakwera. Akuzituma ndani? Akuba limodzi. Akuba limodzi palibe nduna imene ikugwira ntchito ya Malawi. Palibe nduna ndaiona ikuzipereka kuti igwire ntchito yotet yothandiza miyoyo ya amalawi. Nduna zonse zokuba zokhazokha. Bwana nduna ina iyi kamwana kake kakakazi mpaka na magalimoto 20 chakuti. Pano bwana nduna pano. ndi neba wathu umu wagula manyumba awiri mphwitsi kumugulira chibwenzi ndalama zachulukira kodi ukakhala nduna yoona ndalama ndiye kuti uziba anakuyikira panepo kuti uziba tikusunga mafayelo basop Nthawi yanu yasala pang'ono. Bwana, ine ndikanakonda kuti zingolankhulalankhula, koma ndikupaseni mpata. Ndimafuna ndinene mawu omaliza, bwana, mawu omaliza kupita kwa Anabelo Ntalimanja. Anabelo Ntalimanja, DPP oye! Mayi ndinu Mmalawi, ndinu mzimayi, ndinu jaji. Timakupatsani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo musaononge dzina la majaji musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo chimene mukubisa ndi chani chimene mukubisa ndi chani eni zisankho eni zisankho ndi dpp mcp udf aford ndi zipani zinazi utm usali muti ndiye eni zisankho meki ili ngati refari ili ngati ndani tsopano masiku ano mukaona gemu ya mpira Refari akakhala kuti penapake sizikuchita bwino chimachitika ndi chani? Timapita kukaona v- v- VAR amati VAR eti. Ife ngati eni zisankho tikunena kuti tili ndi umboni kuti ma figures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi ma figures a pa ground sizikugwirizana dpp oye sizikutani mutimvesese chimene tikunena ndiye ife tikunena kuti mabwana ndife inu ndi antchito ongoyendesa chisankho tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji akuti ayi musaone zimenezi iyayi anabelo ntalimanja malawi malawi ndi yokwiya ndife anthu okwiya mwatizunza mwatigulisa zinthu modula mwatiphera vice president mwatiwonongera economy mwati mwatizunza boma la mcp mukati mulamule by force amalawi agende siifeyo iyayo dpp woyee ine pomalizira ndikunena mawu awa Bwana VP, ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri m'Malawi, dpp, kuyambira mawa ndikukumana ndi ma National Organizing Secretary anzanga ndipo bwana, ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo dpp woyee bwana ndikuwapasa a MEC 10 days 10 days bwana vp tikupanga mademo mutimange mutimange mutiphe mutiphe koma tikufuna chilungamo anthu avote mmene akufunira Annabel mtalimanja malawi ili mmanja mwako ukafuna nkhondo tili ready dpp woyee chala mwamba chala mwamba chala mwamba dpp woyee kuyankhula kwa akamuna eti inutu kubangwe kuno ndinu anthu odala kwambiri ma mp ngati amenewa amasowa